Sos allevadores de sa Coldiretti sun prontos a falare in prata, cras in Casteddu. Sa manifestatzione cheret protestare pro sa situatzione grave de sas aziendas de su cumpartu, pro neghe de sa minimada de su prètziu de su late perbechinu ligada a su calu de su valore de su casu perbechinu romanu in sos mercados internatzionales. Sa Coldiretti in custos meses de mobilitatzione at acusadu sos trasformadores chi an faveddadu de produtzione de supraprus pro àere su late a prètzios prus bassos, ma peri sa polìtica regionale chi no at paradu fronte chin tempus a su problema. Sa derruta de su rèdditu de sas aziendas, doichi miza in totu sa Sardigna est oramai un'emergèntzia sociale ca unu pore de allevadores an dificultades econòmicas sèrias, In sas ùrtimas chidas sa polìtica regionale at afrontadu a manera sua sa chistione de sa crisi de su cumpartu. Sa Commissione Atividades Produtivas at ammaniadu unu documentu chi previdit interventos finantziàrios e a livellu de mercadu. Ma a sa Coldiretti non li bastat, bi cheren fainas chi diant rispostas sicuras a sos produtores de late, chi non depen patire su poderiu de sos trasformadores e chi, mancari pagos, sunt cuncordes. Pro cussu an detzisu de protestare in dennantis de su Cussizu regionale pro pedire a sos referentes polìticos rispostas cuncretas e non paràgulas bòdias. Sighende sa tendèntzia natzionale, in Sardigna puru in su duas miza e sèighi sunt crèschias de su bàtoro virgola sete pro chentu sas interrogatziones chi pertocant richiestas de valutatzione e rivalutatzione de sos crèditos de sas impresas. Nùmeros in lìnia chin sas àteras regiones italianas chi an una mèdia de su chimbe vìrgola unu pro chentu. Est su chi essit a pizu dae un'istùdiu ammaniadu dae Baròmetro Crif supra sa richiesta de crèditu fata dae sas impresas italianas agiornadu in Nadale de su duamiza e sèighi. Custu aumentu dat a bìdere chi sas impresas, a dispetu de sa crisi e de su pagu crèditu, an apoderadu e non si sunu rèndias In Sardigna sunu sas impresas ozastrinas sas prus ativas, chin d-unu incrementu de su dechenove e mesu pro chentu, sichias dae cussas de sa provìncia de Carbonia Iglesias. Ùrtima sa provìncia de Nùgoro chin su zero virgola sete pro chentu chi est abarrada firma a sos nùmeros de s'annu passadu. Sas menzus aziendas sunu sas casteddaias chi, chin su chimbe virgola bàtoro pro chentu, an superadu sa mèdia natzionale. Su tantu mèdiu pediu dae sas aziendas est crèschiu de su sete virgola tres pro chentu. Como tocat de valutare si custu mezoru finantziàriu at a batire profetos beros in s'isvilupu de sos volumes de afares e de s'ocupatzione. Sa Sardigna est sa prima Regione a adotare fainas pròpias pro garantire a sas fèminas sa possibilidade de resessire a traballare e no abbandonare sa famìllia e azudare sas aziendas chi pensant a su benistare de sos traballadores. S'abisu, at nau s'assessore a su Traballu, Virginia Mura, at tres lìneas de atividade. Sa lìnea A est dedicada a sas impresas interessadas a maniare unu pianu de annoamento organizativo e unu pianu aziendale pro garantire s'acordu intre famìllia e traballu. E, pro custos pianos, sunu prevìdios contributos forfetàrios dae batomiza e chimbe a nobemiza euro pro los iscrìvere e dae setemiza a bindichimiza pro los atuare. Sa misura, chin seschentamiza euro a disponimentu, est pro sas impresas chin prus de deche dipendentes chi podent fàchere dimanda dae su bìndichi de frevàriu. Sa lìnia B finàntziat interventos pro azudare sa maternidade pro sas impresas minores chi an a pòdere spicare non prus de binti tres miza euro pro non prus de tres dipendentes. Est prevìdiu peri unu bonu de bator miza euro pro assùmere chie at a deper spicare su postu de sa dipendente in maternidade chin unu cuntratu a tempus prenu a su mancu pro ses meses. Sa dimanda si podet fàchere fintzas a su bintotto de frevàriu. Sa lìnia C punnat a favorire s'acordu intre traballu e famìlia chin unu bonu de bintiduamiza euro a su mese, màssimu pro deche meses, pro servìtzios de prima infàntzia, servìtzios educativos, servìtzios de assistèntzia pro sas lìberas professionistas e sas traballadoras autònomas. Sas dimandas si podent fàchere dae su bìndichi a su trinta de martu. In Nùgoro puru sos volontàrios de s'AIFO, sos amicos de Raoul Follereau, an ammaniau sos banchitos chin su mele de sa solidariedade. S'ocasione est istada sa 'e sessantabator Zorronada Mundiale contra a sa Lebbra pro collire dinare e pòdere isvilupare progetos de assistèntzia sanitària e sotziale in favore de sos malàdios de su morbo de Hansen. una maladia chi in su mundu corfit milliones de pessones e chi s'acatat fintzas in natziones chi in sos ùrtimos trint'annos ant bidu creschende s'economia e s'assistèntzia sanitària, che a su Brasile e s'Ìndia. Sos volontàrios AIFO, ghiaos dae dutor Armando Manca, ant postu sos banchitos in s'intrada de s'ispidale Santu Frantziscu e in sas pratas de sas crèsias nugoresas, sempes prontos a dare una manu de azuda a chie nd'at bisonzu. S'obietivu fit cussu de collire dinare pro aviare progetos in natziones ube sa lebbra est unu problema sociale e culturale ca sas pessones malàdias che las bocan dae sas comunidades e chentza assistèntzia sanitària sunu destinadas a mòrrere. In prus, ana chèrfiu peri faveddare de una maladia chi non si biet prus in sos giornales, oramai nemos nde faveddat prus. S'HAC no est resessìa a fàghere su segundu miràculu in sete dies. A pustis de sa bìnchida chin su Flavioni Civitavecchia s'ispera fit de fàghere su matessi chin su Brixen Bressanone, una formatzione chi s'acatat in mesu de sa classìfica. Sas altoatesinas imbetzes ant bintu chin su puntègiu de trinta a dechenobe, in una gara bàlida pro su primu turnu de torrada de su campionadu de Sèrie A unu de pallamanu feminile, Duncas, a pustis de custu resurtau sa sarbesa est torra a doighi puntos de distàntzia. In sa partia, jocada in sa palestra polivalente de Nùgoro, sas duas formatziones in su primu tempus ant jocau coddu pro coddu e puntu pro puntu, andende a si pasare chin sas òspites in vantàgiu pro doighi a deghe. Un'iscartu de duos puntos chi sas nugoresas podiant contipizare menzus. S'iscuadra òspite, però, at cunfirmau de èssere forte, e de poder parare fronte a sos atacos de sas nugoresas ghiadas dae Domenica Satta chi at sinzadu nobe puntos. S'HAC at mustradu però de esser crèschia in su tempus gràssias a su contipizu puru de s'allenadore Roberto Deiana. In su turnu imbeniente, sàpadu chi benit, s'HAC at a andare a Brescia a jocare contra a sa Leonessa, in pessu promòvia, ma chi est jocande bene. S'obietivu de sas nugoresas sunu sos tres puntos pro che sichire su Flavioni e s'Ariosto.